sɛgɛn ka to k'an lajɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la aw ni yantuma aw bisimila mifa production ni ondu tele ka dɔgɔkun kunnafoni di kɛnɛ kan an bɛ utukalo tile tan ni naani na san ba fila ani mugan ni fila utukalo tile wolonfila san ba fila ani mugan ani fila an ka cɛmancɛ fanga o ɲɛmɔgɔ kolonɛli asim goyita ale ni an ka jamana guvɛrɛnman tɔw bɛɛ lajɛlen olu ye lajɛ kɛ ni o kɛra kuluba ni o ye conseil des ministres extraordinaire ye o lajɛ kun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye an ka da dumunifɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu sɔngɔ gɛlɛyara u kun bɛ ka kuma o kan ani fana u ye hakili jigin kɛ kabini avril kalo tile wɔɔrɔ la san ba fila ani mugan ani fila o lajɛ in kɔnɔna na u kun y'a yira k'a fɔ ko sukaro kilo kabini o wagati in na k'a man ka tɛmɛ kɛmɛ ani mugan kan nka bi bi in na k'a bɛ ko fo kɛmɛ ani bi seegin na u kun bɛ ka kuma olu de kan a lajɛ la ni dɔgɔkun in na kɛlɛkɛminɛ dɔw olu nana ka bɔ risi jamana na ka na an fɛ yen mali la olu nalen tɛmɛnen kɔfɛ wagati mugan ani naani o tɛmɛnen kɔfɛ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛli asim goyita ale ye bataki ci ni o kɛra vladimir putin ma ni ale ye risilakaw olu ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a ye foliba lase u ye dɛmɛ minnu kɛ an ka mali ye a ye foliba lase o ma o tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko taji ko ni fɛn wɛrɛ ko olu fana bolodalen don ko minnu bɛ nalen an fɛ mali la utukalo tile wolonfila fɔɔ ka taa se tile kɔnɔntɔn ma an ka jamana kɔkanko minisiri abilayi jɔb ale ye tagama kɛ ka taa alizeri jamana kan o tagama in kɔnɔna na ani alizeri kɔkanko minisiri ani o fana ye ɲɔgɔn ye u ka kuma bolila fɛn minnu kan bakuruba la o kun fɔlɔ o de ye mali ale ni alizeri olu ka jɛɲɔgɔnya o tɔw bɛ se ka sinsin cogoya min na ka camanba fara o kan ani fana accord d'alger min ni bolonɔbila kɛra o la alizeri jamana kan u kumana o fana kan a sabanan o de ye lajɛba min kɛra an fɛ mali la utukalo tile fɔlɔ fɔɔ ka taa se tile duuru ma ni o kɛra hotel radisson na ni o lajɛ in yɛrɛ fana kun bɛ ka boli fɛn min kan kɛlɛkɛla kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ka hakili jagabɔ kɛ olu ka koɲɛ la walasa jɔyɔrɔ bɛ se ka di olu ma an ka jamana kɔnɔ kumana nin bɛɛ lajɛlen de kan alizeri jamana kan an ka jamana finitigilaka minnu tora fasoko dafɛ ni olu tanyana ka u denw to u kɔ o senfɛ direction dɔ bɛ nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko service social des armées olu ye dugutaga dɔ ka o boloda ni denmisɛnnin masina ninnu ye ni olu bɛ taga bɛn denmisɛnnin kɛmɛ hakɛya ma ni olu yɛrɛ si b'a ta san seegin fo ka taa se san tan ani wɔɔrɔ hakɛya ma u ye nin baara ninnu ka o daminɛ utukalo tile naani ka tila ka taa a kuncɛ utukalo tile wɔɔrɔ la an ka jamana baarakɛlaw ka jɛkulu tɔnba ni a bɛ fɔ o ma untm olu ka sekiretɛri general ni o ye yakuba katile ale ye bataki dɔ bɔ utukalo tile saba san ba fila ani mugan ani fila ka se an ka forobaca o minisiri ma o bataki in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko arete ministeriɛl fila ko u bɔra ko minnu tɛ sariya sira kan ni o arete in kun fɔlɔ yɛrɛ o ye 2022 zero 78 ni o bɔra kabini fevrier kalo tile mugan ani fila la a filanan o de ye ko nimoro 2022 32 66 ni o bɔra juillet kalo tile mugan ani wɔɔrɔ la san ba fila ani mugan ani fila a y'a yira k'a fɔ ko ni arete masina in fila ko u si tɛ sariya la ko sabula ko layidu dɔ kun bɛ olu ni an ka jamana guvɛrɛnɛman ni ɲɔgɔn cɛ k'u kun ye layidu ta olu ye k'u bɛ olu ka mɔgɔ dɔw ta nka ko tali kura minnu kɛra ko u nana mɔgɔ wɛrɛw ta ko minnu ni olu ta tɛ kelen ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de dama ka kan hakɛ la babali ba ni ale kun ye bms o directeur general kun ye ale ibrahim boubacar keita o ka fanga la an ka jamana finitigilakaw olu ka minɛnsanko la jalakili taara ka babali ba ka o fana sɛgɛrɛ nka o senfɛ babali ba ale yɛrɛ bɔra ka kuma ale y'a yira k'a fɔ ko nin wagati ko fɔlen min filɛ nin ko ni jalakili taara ko k'ale sɛgɛrɛ o ko la ko ale sen tɛ a la k'ale ka baara ninnu kɔnɔna na k'ale y'a ka baara bɛɛ kɛ tilennenya ani jɛlenya de la n'an bɔra an bɛ taga segu fanfɛla la ko an ka mali tenitigilaka dɔw ni olu ye polisi ye ko tɛgɛ dara olu kan ko minnu kun bɛ suɲɛni na k'u bɛ taga bɛn mɔgɔ fila ma a bɛ wagati jan bɔ groupe électrogène o kun kan ka na an fɛ mali la nka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko embargo kɛra sababu ye ko ka o baaraw ko ka o lasumaya nka bi bi na groupe électrogène ninnu yɛrɛ u nana an fɛ mali la ko ni o yɛrɛ kun nana kabini utikalo tile duuru la san ba fila ani mugan ani fila ko u tagara kati fanfɛla la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko nin gurupu elektorogɛn ninnu nalen ko megawati ninnu bɛɛ lajɛlen ko a bɛ taga bɛn hakɛya mun ma k'o bɛ taga bɛn kɛmɛ ani bi segin ma ko bi duuru o bɛ taa sikaso fanfɛla la ko bi duuru k'o bɛ taga kalabankura fanfɛla la ani bi duuru wɛrɛ ko o fana bɛ taga kati mara la min ye bi saba ye k'o bɛ taga dar salam o yɔrɔ fana a yirala k'a fɔ ko bibina ko edm directeur général ni ale ye kuresi konare k'a ye baara daminɛ k'a tɛ tile tan ni duuru hakɛya bɔ fɔlɔ walasa binkalikɛlaw bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na irisi jamana ale ni alizeri olu bɛna fara an ka mali tenitigilakaw kan walasa ka se ka terorisi ninnu kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kan ni u b'a fɔ o ma ko operasiyɔn bouclier du désert k'u ka nin baara ninnu k'a bɛna daminɛ novanburu kalo nata in na san ba fila ani mugan ni fila ni ala ka jɛn ye n'an bɔra yen hali bi an bɛ taga segu mara la ni o ye bila fanfɛla ye olu ye damakasikan dɔ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma k'u ka fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ k'u ka ɲɛɲini olu ka kuranko la ko sabula k'a bɛ wagati jan bɔ ko kuran tɛ olu ka yɔrɔ fana k'u bɛ min ɲini an ka jamana marabagaw fɛ o de ye k'u ka se ka gurupu ɲɛnɛman dɔ ko k'u bila ka taa olu ka sigida la utukalo tile wolonfila san ba fila ani mugan ani fila tesit an ka finitigilakaw olu sigiyɔrɔ la min marifa jatigɛlikɛla walekɛlaw ye olu tagara binkali wale ta k'an ka jamana tenitigilakaw ka olu sɛgɛrɛ kunnafoni fɔlɔ min bɔra ni o kɛra tɛnɛn don o kunnafoni na kun yirala k'a fɔ ko mɔgɔ min tora a ko dafɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ taga bɛn mɔgɔ mugan ani seegin ma nka bilan kura min tilala ka bɔ nin wagati laban in na o bilan in na a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ bi wolonfila ani kɔnɔntɔn k'olu de tora a ko dafɛ o mɔgɔ bi wolonfila ani kɔnɔntɔn cɛla ko bi naani ni fila k'o ye an ka jamana tenitigilakaw ye ko mɔgɔ mugan ni fila ko olu sɛbɛkɔrɔ joginna an ka tenitigilakaw ka fanfɛla la terorisiw yɛrɛ ka yɔrɔ fana ko mɔgɔ bi saba ani wolonfila k'olu de tora a ko dafɛ ani terorisiw ka minɛn dɔw fana ko o fana tiɲɛna aw minnu tɛ sɛgɛn ka to k'an lajɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka o yira aw la o kɛra nin de an bɛ foliba lase aw ma ani an ka tɛkinisiyɛn warabaw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw k'an bɛn sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ ye